akwa ọkụkọ tiwara akị ị dị ezigbote nzuzu ọ mụ na-ekwu ị dị ị dị ezigbote nzuzu kịta ka m chọpụta ebe dị ebe because ọ nwere onye m nọ bụ na-eche ka o buru ụzọ kwuo that thing and o kwugo ka uru onu da nenelu onu this video n'isi unu eskipna eskip ka unu bụ ife njikwa unu na-akwa edide mma afịa mma amụghị ofu ụbụ ụla reset ya ya brain maka o nweghị brain

akwa i nwe ego niile i nwe wee kpaba ego niile ị kpa as a human being kpagide kpachachachachasịa nnọọ kpajuo akpa gịnị ka ị pasịta amarọ m ndị niile na-enye ndị ndị a niile nọ n'akụkụ na-ada enye gị good advisers amarọ m ife ị ka na-eme with them with the kind of level and the kind of money you have i nwere a good adviser jee school gịnị ya ya na-emekwa ife ife ị pasịta bụ i je from one occasion ị bọọ 1 million ebe echi i je bọọ 5 million n'occasion nke a nwanne echi i je bọọ 2 million loke na-aghasasị na n'ego ị ya-edebe wee mee something bala ezigbo uru chezọzie na anya ndị ilo dị gị n'arụ dị too much because a bịa na iwu anya ọkụ ịta amụsụ o ndị igbo nwere ewu a na ọmụbie ndị igbo they can hate an igbo man nwee ike ịkpọ ghị asị ọ bụghịkwa na ọ ma onye ị bụ o ọ fụnu ọ kpọgo gị na ya emekọrọ bụ ikwu ife o ọ marọ onye ị bụ a sị ya na onye a mere ife ọ chọọkwa ịma na eziokwu ka asị ọ kpọ ghị asị immediately that asị that is igbo is the character of an igbo blood for you ndị igbo dị 100 ee sọ 30 percent ka ị ya-ewepụta bụ mmadụ ndị ọzọ bụ anya ọkụ ndị a bụ mmadụ bụkwa ndị succeedgwo in life kpatagwo ego ya na ndị a na-eburu ụka n'isi because the worst mistake ị ya-eme in this life bụ imingle with a church person because ife ọbụla mee ya ọ sị na ọ gị na-ata ya amụsụ and these people can hate their own hatred bụ 100 watts onye igbo nwee ike ile nwanne ya at any time back to akwa ọkụkọ akwa i wee kpata ego niile a ndị otu ị na-abụ fa kpata ego agaba chọba power chọba contact akwa look at it okay let me use somebody like um, Chimarin Temple ọfịa fụlagụ i che na ọ nwere ife ọfịa fụlagụ is now a honorable you dare not touch him ya nwa ya nụ try godo kpagodo ọfịa asị chimarin temple aka ọ ga-abịa n'obodo e nwe ndị na-enwe obodo as otu anambra dị today o nwe ndị nwe ya o nwe ndị bụ na ọ fa ọ fa bụ babala otu mbi octatonis ọ fa o nwe ndị bụ the octatone of anambra ị ya-ekulu down were ego gị asụba ụzọ chọọ ọ bụrụ ife dị ka house of rep or senator or anything zọgodo ma ya bụ na i luzu because look at somebody like gọvanọ eziokwu ọ zọrọ ọchịchị luzuo mana ife o gainụ na losing a ka ị fụ ya ọ dị too much because ọ gathergo contact dị very strong okay ọ sọsọ ndị nwa bụ akwa ọkụkọ onye eze jizọs ụmụ mpịampịa ndị dibịa na-enweghị ọnụ na gọọmenti na na eke hit ka a fụ o nwesi other dibias native doctors today m na-eche ka eje o nwere native doctors nọ na anambra today m na-eche na-ege ntị ka eje kpaa aka ka eje jide fa but they will not try it fa nwa ya nụ igwe credo kwulie fa nwa ya fa traịa ya ka emechie anambra mgbe a ka a ya-ajụzi gị kedụ kraịm dị n'oke ite maka oke ite esola na kraịm abịa na naijiria abịa na law e debe stealing is a crime kidnapping is a crime traffic child trafficking anything that has to do with the human parts is a crime but kedụ kraịm of oke ite o nwe ebe edere na constitution of the law in Nigeria in federal as a whole na oke ite bụ a crime or na ọgwụ bụ a crime or na ije mmiri bụ a crime kedu ebe edere ya sọ na Anambra steeti sọ na Anambra o nwee ndị m na-achọ today like ọ bụ na fa nwee liver Soludo ị sị na ị na-akpụkọ na ị na-anwụ onye ọbụla kpagodo ndị a aka m ma kpọ afa fa I will not call their name, but you know the people I'm talking about. Jegodo kpa fa aka, nwụ fa aka n'ahụ kpam. This is what I expected Akwa to do. Ị na-achọ ịgwa m na ọ bụ na Akwa bụ one chairman, eh, one local government chairman, or na ọ bụ honorable, or na ọ bụ senator, a ya-eje burie ka ọkụkọ. i chedu na ego bụ everything money is not everything ọ gị kpata ego chọba kọntaktị chọba pawa ndị awụsa rapụ ego chọba pawa fa abụrọ idiot ọ ya kpata fa ji akontrolu anyị today akwa i nwe ego niile i nwe dọla afọ na-efefusisi ego onweghị onye nye gị advice ga akwa campaign godo for one thing wee bụ and you will not lose because people ndị love ka ndị kpọ gị asị you will not lose you must win all this mkparị and ihe mere eji akparị iru ndị dibịa today bụ na o nwerọ onye n'ime anyị nọ na gọọmenti apart from Chimarin Temple sọsọ Chimarin Temple bụ the only person anyị asị na ọ nọ na gọọmenti ọ bụrụ na enwere like six people bụ ndị native doctor bụ ndị isi ọdịnala let's assume na somebody like Maazị Dibia nwee ofu ọkwa o ji na o ji na federal na Abuja em na represent Anambra state kekwa onye ọzọ mmiri ọnwụ- mmiri enwe ilo nwee ofu ọkwa o nwe o ji na na represent i che na ihe ya na-eme i che na ife a na ga na-eme it will not happen all this thing na-emenụ bụ intimidation intimidation harassment embarrassment ya ka m mee ya na nkarị ndị a akarịka m fa nweghị ife fa ya-emenwu mee ya na fa na fa enwere ọnụ e si na a sị Soludo pụta echi sị na ya chọọzi Catholic church na Anambra ka ị bịa kọwa why why ị ma reason kpata na ọ yị emenwu because ndị katọlik dụ na gọọmenti ka nkụ fa nwere agba na gọọmenti you can never a mụghọ ghị ọfụma imechi Catholic church na Anambra state in any way Nigeria ọ fa bụ gọọmenti nke ndị dibịa bụcha Akwa iwe kpata nnọọ ego niile ị kpata n'ahịa n'iyi na-alụsọ na-aga họteelụ ị lụ dị mma ọdatị nọ na-aghafusi chọọ something zọ jee ọ dịkata jee efe jee Abuja bata Abuja chọọ something i jite ego chọọ bụrụ somebody like Arthur Eze na Ukpo Emeka Offor fa all these big big people nwee big power and high rank na gọọmenti nwa fa mba nwechikọọ fa gị na fa bụrụ enyi a fụ ihe masị aṅụna erighị a fụ ihe masị erina jidesie afọ ike nke onwecha onye i nwe sọsọ onye manage to jideta aka bụ Ejiofor this lawyer which is, is not enough lawyer is not enough even jee paaki na-eso ya enwekwuru ike jee paaki na-eso gị jee paaki enwekwuru ike ịtụ ịlụ gị alụ jee paaki dibin na-secure contact ọkwa ọnwụkwa na Ọnụnkwọ otu afụ o si asakụfu Ọnụnkwọ na-asa ka o megide ife Ọnụnkwọ nwaa anwa jide senator jee paakị kakwa Akwa dị powerful ị ma kpụnwu Akwa na ana unless na i ji a concrete evidence na-ekwu ife o me apart from that na o nwere ife o me na ọ ka i je intimidate ya ka i me ọ dị ọ dị possible who born who give the monkey banana e ji Akwa today lock kwa ya inside na-akọ nonsense a bịa na ndị niile na-eme crime a gụba ndị niile ndị bụ na fa na agụ akpọpụ ife ike alụ fa mee nya Akwa emebedụ mbụ fa ka nkụ mana who will touch them who will touch kwuo sọsọ okwu nkịtị ka i fuo you can never ị ya ekwute na ị ya ekwute i fuo aka na-ebu drug ọ na-ebu gwa abịa na the whole abịa onwe check the big big men nọ na Anambra today their starting abụ pefe ike were onyokomita tinye o nweghị onye azụghọ drug before ya kpata ego fa dị 100 30 percent of them o nweghị onye dị nwa n'azụ mana gịnị mere Akwa ọ na o nwehụ contact o jishọ nothing onye ka Akwa nwe phone Abuja kee governor ya na ya dị na mma kee senator kee high chief rank kedu nobody ife ọ nọ bụ from one akwamozu to another from one akwaba ọbụla a na-eme mmemme akpọ anafe e use ị maka a ma na ị bịa occasion na-eme aghafu ego anya bịa ọ kọta ya mgbe ọ chee ya ego nwa ihe ebunu ka i wee bịara ya nke ekpofu ego i wish na i jesịa nke a nata ee eh, na ya ama ife na ya achịsịsị ife a niile ndị ahụ enye gị ezigbote advice ghanye ndị na-enye gị ezi ife a na-ekwesi na a sị o nwee ndị m na-achọ ka e je kpaa aka na-eme dibia today kpaa afa ya kpaa ndị afụ aka a ma yes na ife a na-ekwu bụ eziokwu try am ụdị ya adịghị m ma akpọ afa will not call anybody name m ma akpọ fa afa mana ndị m na-agwa amalụgo ndị m na-ekwu maka fa kpaa fa aka all this intimidation all this harassment all this embarrassment ka anyị nwa bụ ndị omenala ndị dibịa gbanụ mbọ chọbanụ ihu ndị gọọmenti be you who after God after Chukwu Okike ọ ndị gọọmenti megide ife ego m eruo 1 billion m ma ekegodo ego afụ into 2 500 million chọbagodo power there is nothing like power oga ụdị ego checkie ụdị ego Ebuka Onunkwo nwee taa still yet ọ na-azọ senator ọ da-azọ senator maka ego ya nwee ịba senatorial zone ọ da-azọ ya n'ọkọ onye buru ego n'ọkọ no ife ọ na-azọrọ ya bụ ka o wee nwee ike secure wealth ya because money without power your wealth is not secured because Nigeria bụ obodo ya Nigeria enweghị ọrụ Nigeria bụ agaghaga i nweghị agba na gọọmenti afa ị bụ sorry that is what I expected Akwa to do and o meghị ọ mehie ọlịlasị I'm disappointed.